dave akulamulidwa kuti akakhale ku ndende moyo wake wonse pa mlandu wokuba ndalama za boma komanso kumupha mkazi ulemu kumpando timati tipemphe nawo belo ndi zosatheka sakuyenera kupatsidwa belo a davewa sindikufuna kuti mwamuna wanga mumumange mukuyenera kummasula basi Ndipo ine ndi wosalakwa, mukufuna kundimangiranji? Ngakhale Dave anayankhula koma sizinaphule kanthu pa khothi ndi zakuti Dave anamukakamirabe apolisi pofunisitsa kuti akakhale ku ndende. Dave anagamulidwa kuti akakhale moyo wake onse ku ndende koma chifukwa cha dandaulo imene inapereka mkazi wake anamuchotsera, anamuuza kuti akakhale zaka 10 zokha.

sidzawanyamula eya kumalimba mtima mamuna amafunikira kutero aka nkoyamba kupangapo zimenezi ndikudziwa kuti pa nthawi imene unamangidwa unaluza ndalama zambiri inyamuka 8 koloko ndizofunikira kuti ukhale pa tageti ukuziwa kale

ndikukhulupirira kuti akakulandiranso ndi manja awiri ndi zosavuta ndife anthu awiri tadikira kaye ndikuwafuna bojobojo pali zofunikira kwambiri dikirani pang'ono ndani ameneyi ndi dave ameneyo ndi mzanga amapanga chani ndimajambula mafilimu ndiye wabwera kuno kuzapanga chani ndikufuna zida ukunama tuphwanga chomwe ndabwerera ine nchimenecho ameneyu ndi katundu wabwino kwambiri katundu oopsa kwambiri ogwira ntchito yake bwino amachokera ku london apa zili bwino kwambiri guys apolisi ndekuti uyuso ndi wapolisi si wapolisi ameneyu waukape

ndikuyenera kupanga zimenezi devi chifukwa cha mtima wachikondi umene ndili nawo ndinakhala ndikuserva ndende nkhani zake zosakhala bwino palibe chimene ndinalakwa ndaluza ndalama zanga zambiri ndakulandirani mabwana ndi madona asikana ndi achinyamata lero ndi tsiku lopambana kwambiri pamene mr saju akukwanitsa zaka 10 ali m'banja Pakuti achizindikira kuti nchapamwamba kuitanitsa tonsefe kudzakondwerera chimenechi. Ifenso mumtima mwathu tikumva bwino. Mr. Saju, mungathe kumasuka. Tikufuna kumva mawu ochokera mkamwa mwanu. Ndikukhulupirira kuti wina aliyense wakonzeka kumva mawu ochokera mkamwa mwa Saju. Zikomo. Ndikuthokoza kwambiri pa zimene mwayankhulazi. ndi mawu abwino kwambiri opatsa chilimbikitso kwa inu nkhani ya chikondi sifunikira kuibisa zimafunikira kuionetsera poyera kuti mulungu kuti adalise banja limenelo ena mwa ife zibwenzi zomwezi timachita mobisa momuno ndithudi koma mulungu amafuna zinthu zimenezo kuzionetsera poyera chikondi chosatha osamakhala ndi miliri pamene tikudutsa muzovuta mu nyengo ya coronavirus ambuye adalise mabanja athu ndikudziwa kuti usangalatsidwa ndi ulendo umenewu tikumvana sala eya dadi ukapita kumeneko uzikandiyimbira foni Ndikupasa foni yogwiritsa ntchito. Zikavuta uzindiyimbira. Adadi osadandaula kwambiri. Ndizikuyimbirani. Ndimakukondani kwambiri. Ndidzayamba kuyiwala. Ndikupasire foni ija. Chabwino adadi. Adadi, mwanigulira iPhone? Oh, zikomo kwambiri adadi. chaja chimenechi, manambala onse ofunikira ndaseveramo tikumvana Adadi, ndimakukondani.

ndangokwera kumene ndifika kumeneko lachiwiri tiyambepo ntchito yathu tsopano ndakulandirani mu sitima yapamwamba ino ndine driver woyendesa sitimayi Welcoming you to the 112 Virgin train service from London. eya

ndi zofunikira kwambiri ndikukhulupirira kuti nzofunikira kuzipanga download mwachangu zifunikira mu ofesi yanga kuno ku control room ndikuthandizeni bwanji

yes guys adona muli bwanji andili bo tikumana nthawi inake okay zikuonesa kuti pali vuto pa sitima ija yatcheredwa bomba sitima kedi imene yanyamuka kupita ku london nambala yake 112 Zosatheka, muli mwana wanga. Monica zikuonesa kuti pali vuto. Sitima imene yangonyamuka pompano pompano imene ikupita ku London muli bomba. chani Wina asiye zimene akupanga. Mveserani ine. Tikumvana koma guys. Ndikufuna ndikuziwiseni. Sitima imene yangonyamuka pompano pompano imene ikupita ku London. Nambala yake 112. Ndizakuti yatcheredwa bomba. Sikuyenera kuima malo ena alionse. sam kwabwera voice call mukachedwa anthu onse amene afa wapanga zimenezi ndani wasiya kuyankhula halo halo tapanga rewind ndimumve kuti akuti bwanji sindikusekelera zachamba Hello. dikirani pang'ono kodi ukuti bwanji ukuti watchera bomba mu sitima chifukwa chani wapanga zimenezo ndikufuna uthimise bomba imeneyo ngati siuthimisa umangidwa ndi zakuti sitimayo yanyamula mapasenja ochuluka mukachita zibwana muphesatu anthu osalakwa ikangoti yayima sitima imeneyo ikuphulika pompopompo. Ndiye mukuyenera kusamala kwambiri. Inuyo mukuyenera kumvana ndi ine. Ndipo pompano muimbe foni kwa diraiva amene akuyendetsa sitima yanu. Sakuyenera kuimitsa sitima imene ikupita ku London. Mukangotero, sitima imene ikuphulika pompopompo. Komanso pali ina imene ikupita ku Pakistan ndaitcheranso bomba. Hello? Bomba? Tiye tithawe bomba. sitima imene imanyamula katundu kupitisa ku pakistani yaphulisidwa Zachitika nthawi yanji? pompano pompano sinathe 2 minutes Nyamata wanga, auze a sitima sakuyenera kuima pena paliponse. asanyalanyaze oda yochokera m'manja mwanga Spidi ya sitima sikuyenera kusika kufika pa 100, ikuyenera kuyambira pa 110. aziwiseni za nkhani imeneyo komanso tikuyenera kuziwa magulu awo onse opita ku london Chabwino sa. john ifufuze sitima ikuti ikuyendera malo ati ndipo tiziwise Okay, sir. akuyenera kuziwa zimenezi ndi madiraiva okha mapasenje sakuyenera kuziwa chabwino sa eya yankhulani sa zikuonesa kuti ayankha foni ichi richard sa Sir. ndizakuti sitima imeneyo yanyamula bomba ndipo mukuyenera kunimvesera bwino kwambiri Richard, Richard. Ndipo speed ya sitima sikuyenera kusika kufika pa 100 iyambire 110. Komano abwana zitheka bwanji? Sa, tikuyenera kukasisa anthu pa station yoyamba. Ndiye tichita bwanji? Ayaya Richard, usapange zimenezo. Ukhonza kuyika anthu m'mavuto. Uzithamanga pa 1 hour makilomita okwana atatu. Felicia ndi bomba yanji imene yatcheredwa m'sitimamo. Laba 125. mukhale osamala kwambiri simukuyenera kudziwitsa wina aliyense wa musitimamo musayimitse sitima pena paliponse ndizikuwuzani zochita yesu munthu wamkulu amenewa ndi mr laina opanga control zinthu zambiri ndine detective Allan Precious, oyang'anira pa Senior Police. Ndakulandirani. Ndamva zokhuza bomba mu sitima. Ndimakufunani mwapaderadera. Tikambirane nkhani yokhuza zimenezi. Zosavuta. Sir, sir, timakufunani pang'ono. Ndapasilidwa order yochokera kwa komishona. Tawerengani kalata imeneyi. pepani adona ndikubwereranso pa ntchito nmesa munali pa holiday sindikudziwa kuti zatheka bwanji komabe ndisanyalanyaze mawu a komishona pepani kwambiri ndizabweranso bwinobwino tizacheza amayi akumvesesani palibe chovuta chilichonse adadi ndisika nawo pano ndi chifukwa chani sakuyima? tikiti yanga anandilembera malo ano ndikuyenera kukafunsa kuti chachitika nchani wawa simunayime pa depoti bwanji imafuna tisike nawo ife ndikupepesa chifukwa cha vuto limeneli sitima yathu ili ndi vuto ndiye mukulingalira kuti ife tikasikira kuti mwatipambanisa magazi iwenso ukuti bwanji iwe tapita uko mwachitisa ndinu ndipaseni mpata ndiduse chifukwa chani simunayimise sitima pa station Ndine Inspector Shinuo. Chonde segulani chiseko ngati kuli kotheka. Pali vuto kapena? Eya sa.

ndipaseni mpata nanga sitima yochokera ku london abwana ndizakuti yanyamuka kalekale zikumana pakati ikhonza kukhala ngozi yayikulu kwambiri. Tipwetekesa anthu, panopa tikuyenera kusamala. Zathu sizili pabwino. Tangodekhani, dekhani chonde. Ndimakufunani amwene. Ndine wa polisi. Ndakulandirani, pali zokambirana? Eya, nkhani yokhuza sitima. Ndisaname. Ndizakuti pakali pano sizili bwino zinthu. Sitima yoti yanyamula anthu ofunikira kwambiri. Sitikudziwa kuti munthu amene apanga zimenezi ndi chani chimene akufuna. Sir, tabwerani. ndikubwera kaya ine ndikufuna mundiuze chona chenicheni Evelyn chachitika nchani Abwana zikuonesa kuti pali sitima imene ikubwera kuchokera ku London. Tapanga zoom kuli misewu ingati kutsogoloko tadikira guys tandifufuzireni mapu a nsewu umenewu ndikufuna kuti ndikuthandizeni Sindikuziwa kuti mukwanisa bwanji. Tapanga trace. Panokha simungakwanise kugwira ntchito imeneyi ngati ife simutipatsa mpata. Ndi chani chimene mukulingalira? Mukunisokoneza. Komano wapanga zimenezi ndani? Sindikumuziwa komano anaimba foni iyeyo. Inuyo koma mukanafufuza bwino bwino kutheka kuti mwina angonama. Sir, zikuonesa kuti pali vuto. sitima yochokera ku pakistan ndi yochokera kuno ndi zoti ikumana zimenezi zikhonza kuchitika pasanathe 10 minutes tikuyenera kusamala kwambiri pali njira imene tingagwiritse ntchito palibe sa zona pepani sa masitima awiriwo ndi zoyeta kuthamanga kwambiri ndi zovutatu kuwaletsa ku pakistan ulendowu ndi wautali ndikukhulupirira kuti pali malo ena pogawanika misewu msewu wake ndi umenewo sitima ina ili pamenepa ndikuti adzakumana pamodzi tikuyenera kupeza njira sitima yathu imene ikupita ku pakistan tikuyenera kuisintha msewu pepani kwambiri sa ndizovuta kuti masitimawa asemphane mwachidziwikire ndi zoti aombana basi nthawi ndiyochepa. ndizopusatu zimenezo ndizosatheka muli mwana wanga mmenemo ndingalole kuti avulale kapena afe ndikuyenera kupeza njira yabwino kwambiri komano sa tikuyenera kupanga limodzi tatsala ndi nthawi yayitali bwanji kuti masitimawo akumane um, 15 minutes yokha basi ndipangireni trace chabwino sa osadandaula kwambiri sa ndifunikira mafailo amenewo Ndigwiritsa ntchito nzeru zikufunikira kuti sitimayi ithamange kwambiri. Akuyenera kuonjezera speed 97 miles aziithamanga pa 1 hour Muli bwinobwino sa? ndipo zikuyenera kuchitika. Ndikufuna kulankhulana ndi driver. Richard, Richard, unimvesere bwino kwambiri. Uonjezere speed 97 miles uzithamanga pa 1 hour. Komano sa muli bwinobwino tikhala pa chiopsezo kaya. Imeneyi ndi oda yochokera m'manja mwanga. Panga zimenezi mwachangu. A manje ikangofika pamalo uyisinthe njanji imeneyo.

bwezeretsa ndikuthokoza kwambiri Ndikuthokoza. Nkhondo iyi sinathe. Tiyeni wina aliyense agwire ntchito pamalo pake. ologas abwana tapanga cheki mavidiyo kamera palibe munthu mmodzi amene tikumzindikira kuti anakatchera bomba onse amene anali mapasenja basi tikakambirana ku ofesi cha m'ma 9 mammawa undipeze ku ofesi kwanga

zopusa ndiye zimenezo ndinakuuza kale kuti mwamuna wakoyo ndi chigawenga sakuyenera kukhalako wamubwereseranji kuno ukufuna ine ndikhale m'mavuto ndikangati kamene ndakhala ndikumakuuza za mamuna ameneyo adadi ndimankonda kwambiri chonde musandimangire mpanda zopusa ndiye zimenezo uchoke mu nyumba yanga ino adadi mukupangiranji zimenezi ndikuti mwamuna wanga anasintha kaya anasintha kaya sanasinthe koma ine sindisintha chiganizo changa

ndimafuna kuti mundithandize choyambirira mundipase fomu chabwino ndikuthandizani muwerenga ma application onse amene ali mmenemo ndi ngozi yoopsa kwambiri imene achitika malo ano akuti amangofuna kungoyeserera kuti ife tiziwe

unafika ndani kuno mnyamata wina wake mavidiyo ena ali kuti tinadilita mwini njinga amene ndi wooneka bwanji ndi wochepa thupi choncho akhonza kukhala ndi zaka 23 zoona zimenezi mnyamata wake ndi wotero njinga yake anayimitsa panjapo zikomo kuno ku control room ndikuthandizeni bwanji ndilumikiziseni foni kwa bwana Yes, it's ready. Take it. ee ukuti bwanji pali chinthu chimene ndikufuna kuti inuyo munipase ineyo chabwino chingakhale chiyani chimenecho palibe munthu wina aliyense amene samakonda ndalama ndifuna 20 miliyoni ngati simupanga zimenezo mapasenja pamodzi ndi abale anu onse amene afera mu sitimamo apita nthawi ndi yochepa pangani zimenezo ali chapatipati zikuonesa kuti sigino yathawa abwana Amalowera mbali yake iti? Unimasukire bwinobwino. Ndi mbali ya komweko, koma zikuonetsa kuti sali patali. Dikirani nifufuze bwinobwino. Ndikhonza kupeza umboni wokwanira. Onani zimene zikuchitika pa gemuyi. Ndi zosangalatsa kwambiri. Anthu ambiri aikondatu gemu imeneyi. ndine wa polisi okay zikuonesa kuti mufunikira chakudya kodi mumakonda kudya chiyani pali zambiri chakumwa monga khofi sobo ndi zina zambiri komanso nyama osayiwala mukonda kudya chiyani sindikufuna chakudya chilichonse oh ndi ndi chiyani chimene mukufuna inu apolisi anyamata anu anyamata anga oh mukufuna kuti mwalembe ntchito tangopangani zimenezo anyamata nonse tabwerani kuno ndikuti mubwere kunoko apolisi amakufunani akufuna akufunseni mafunso chabwino sa uziyalemekeza amenewa ni munthu wamkulu kwambiri sa koma ndalemekezani chabwino anyamata sibwino kumakula mtima ayi onsewa ndi okwatira ndi osakwatira bwana wawo ndine masipana amene mwagwiritsa ntchito ndi ati ndi amenewa sa amene mukuwaonawo pali enanso ngati taziyankha ayi sa palibenso ena akunena zona eya ndi choncho kumene akunena zona sanganame ameneyu ndi mnyamata wabwino kwambiri pali chinanso chimene umachita pepani kwambiri sa palibenso china chomwe ndimachita kuposera chimenechi ukunena zona eya sa ndikunena zona umakhala kuti ndimakhala muzawo kwa chova umakhala ni ndani ako abale anga onse anamwalira mmodzi mwa anyamata anu anakatchera bomba mu sitima Sindikukaika. Anyamata anga ndi amene mukuwaonawa. Sindikukhulupirira kuti angapange zimenezo. Ndakhala nawo zaka zambiri. Ndifufuza bwinobwino za nkhani imeneyi. Vikasi, ndifufuzire magaraja ena. Ndikuyenera kufufuza magaraja onse, makamaka amene ali ku Mumbai. Bomu! Tikuyenera kuchitapo kanthu. Musitima muno mwatcheredwa bomba. Guys, miyoyo yathu ili pa chiopsezo. Mapeto ake tingathe kuphulikira mommuno. Akuyenera kusegula chiseko basi. Akuyenera kusegula chiseko anthu amenewa. Tasunthani apa tasunthani. Kodi iwe ukumakula mtima choncho bwanji? Eh? Ndimveseseni guys, ndimveseseni vuto si ineyo, vuto si ine. Tasiyani kupanga zimene, tasiyani chonde. Wina aliyense akhale pamalo pake. Osapanga za mapundi munomo. Ndiwe munthu opusa kwambiri kumaziona ngati ndani ndikupase mbama bwanji. Taseka pakamwapo sibwino kumakula mtima muno za mapundi ayi kakhale pasi changu. Eya ndizona sitima ino yatcheredwa bomba ikuyenera kumathamanga kwambiri mtunda wa 16 miles ikuyenera kumathamanga pa 1 hour njira yake ndi yokhayo basi tikapanga za mapundi kuti ayimitse sitimayi tonsefe tiphulika ndi bombayo chipulumutso chathu nchokhachi basi ndakulandirani mabwana ndi madona pa zokambirana mpalayamenti muno ndikukhulupirira kuti wina aliyense akudziwa chimene tabwerera malo ano nkhani ndi yabomba imene yatcheredwa mu sitima tikuyenera kuwapulumutsa anthu athu Ndi angati amene akufuna kupulumutsa anthu amenewa? Chigawengachi nzoti chikufuna ndalama yokwanira 20 miliyoni. Ndalama ikuyenera kuperekedwa. Musaononge ndalama za boma. Ndifufuza munthu amene anapanga zimenezi. Ndikukhulupirira kuti apezeka. Akapezeka, ndikuona ngati mavuto amenewa atha ndithu. Olemekezeka, nkhaniyi si ya chigawenga, koma ndi yopulumutsa anthu mu sitima. Sir, ndili ndi kuthekera konse kuti ndingathe kuwagwira anthu amenewa. Musasiyire a Interpol zimenezi. Ndingayendetse moyenerera ndine. Chonde ntchitoyi isiyeni m'manja mwanga. Monga ine wapolisi ndimaidziwa bwino ntchito yanga. Sindingakupusitseni. Ndikulonjeza pakutha pa masiku atatu ndikhala ndinamugwira munthu ameneyo ndimvetsetseni chonde sir ndajambula zithunzi zokhudza mnyamata ameneyi mnyamata ameneyi ndi kadaulo pa nkhani ya mabomba komanso ndi kulongosola zinthu zosiyanasiyana zoyenda kumpeza mnyamata ameneyi ndi amene angaulule kumene kuli azinzake chabwino ndakumva zikufunikira kukhala pansi ndi kukambirana bwinobwino chithunzi chimene chapezekachi ndi zofunika kufalitsa dziko lonse kuti akufunikira chabwino bwana tipanga zimenezo A Interpol chilichonse angochifuna kuti chikhale mbali yawo basi. Ndikulingalira kuti mathero ake akhala ovuta kwambiri. Ndiyeno angaithimitse bwanji bomba imeneyi? Sindikudziwa. Madera onse ndi zoti atolankhani amwazikana pofuna kuonesetsa kuti sitima imeneyi ikuyenda bwanji. Chabwino abwana, ndikukhulupirira kuti tingathe kupeza maumboni ambiri ochokera kwa atolankhani. Am I going to die? Mwana wanga uli bwino bwino? Adadi, ndipulumuka bwanji inali kuti mwatcheredwa bomba muno? Adadi. usadandaule kwambiri mwana wanga ndithana nazo zimenezi ndikuyesetsa kumbali yanga ndithu Promise? palibe amene amadziwa kuti zichitika zimenezi Sister, kunabwera foni yanu akuti mulankhulane ndi amunanu. chabwino hero mariya ndakhala ndikuyesera foni yako yazima pali vuto kapena eya komano usadandaule kwambiri ndi nkhani yokhuza ulendo wa mwana wako sitima ija inatcheredwa bomba inatcheredwa bomba ndiye mwachitapo chani palibe chimene chayimisidwa tangopasidwa malangizo akuti sitima sikuyenera kuyima ndi zokhazo basi mkazi wanga ndikuyimbira foni bwinobwino tikumvana tayimisa tabweza imisa tapanga zoom nambala ya bomba imeneyi ndi chani okay dikirani pang'ono tandifufuze bwinobwino ndikaonesesa bwinobwino bomba imeneyi yangooneka kuchepa koma bwana ndiyoopsa kwambiri ingathe kutembenuza nthaka kwa mtunda wautali tikuyenera kusamala kwambiri ndikakhala pe kuganizira malo osowa ndi chipere nambala ya bomba 47d ndikukhulupirira kuti mabomba amenewa sanagulidwe kunja kumagulidwa ku india konkuno tandifufuzireni munthu amene angapezeke ni mabomba amenewa ndi maganizo osatheka amene mukupangawo zosatheka ndi chani Ine ndingofuna kuthandizapo. Ndine wa boma amene ndikuyendesa za nkhani imeneyi. Palibe amene angaimise bomba imeneyo. Ndi automatic bomb. Ndipo ikugwira ntchito kutengera ni sitima mmene ikuyendera. Ndikuziwa kuti ndinu amene mukusogolera kuti ndalama za boma ziperekedwetu. Eya kumene, zikuyenera kuperekedwa kuti mwana wanga apulumuke. Ndimankonda kwambiri mwana wanga. Zikundipwetekatu ineyo. Hello. Tikambirane bwinobwino iwe ndine. Eh, mukuti bwanji? Chonde. Sitima imene watchera bombayo. Muli mwana wanga amene ndimamkonda kwambiri. Ine ndingofuna kuti mwana wanga akhale ni moyo. Chonde usayiphulise. Nde muchita chani kuti muwapulumuse? Nkhani yaikulu imene ndikufuna ine ni ndalama basi. Ufunikira kashi kapena tiyitumize ku akaunti kwako? Sindingakhale ndi akaunti, ndifunikira kashi. ndiyeno ndingakupeze bwanji kundipeza tikumana bwanji kuti ndikupase ndalamazo ndalamazo zilipo undipeza mapiri a kwa Kabayi mphepete mwa msinje wa Limvunzu ndalama zimene mukubweresazo muzisamalire osabweresa mbola kwa ine ndifunikira za mtendere ndipo lero pompano ndipeze mapiri a kwa Kabayiwo mbali mwa msinje wa Limvunzu utenge ndalama zonse zokwana kodi ndinu a Raj Khanna eya ndineyo ndapasilidwa katundu wanu ofunikira kwambiri munthu amene wandipasilayo akuti mugwiritsa ntchito foni imeneyi pomuyimbira iyeyo ndi kamonso wa leroka Pepani kwambiri, olo nanenso sindimayembekezera kuti munthu wa lero ngati ameneyi angakupaseni munthu wamkulu ngati inu. Hello, Mr. Raj Khanna, eya kuti bwanji iweyo? ndakonzeka kulandira ndalamazo. Ndikudziwa kuti mwafika kumtamba nyama, komano mukuyenera kunipeza kuno kwa kabayi. Waukape ameneyi. Vekas, mufufuze malo amene akuimbira foni munthu ameneyi mpaka namukayapeze. Ndizera nsewu wa kwa Makaka, inu muzere kwa njale, malinga ndi magalimotowa.

usayerekeze kupanga za chamba iwe ndi ine tithana ufike wekha amene kuno Vekas sir ndikumva fotokozani tandipangira trace munthuyo zikuonesa kuti samayimbira foni kwa kabayi pitani kumene amayimbira foniyo mwachangu tiyeni changu tiyeni changu kwerani magalimoto Ah, paja kunsewu wa galimoto kulibe. Tiyeni guys muchite changu. kodi ase malo amene wakhala ndi patipati kunsinjeko ndikuuza ukayandikira kwa kabayiko iweyo uzingosesereka basi ndangosala pang'ono kuti ndiyambe kusesereka mitunda ichi a david tikudziwa kuti mwabisala muholo Ndiye tikukupemphani kuti mutulukemo nokha. Ngati simutuluka, tithana nanu. Chonde, tulukani pompano! Manja m'mwamba! ukuyenera kuyenda mwachangu ufike kumalo kuno Tikumvana koma? Usafike ndi apolisi kumalo komweko. Avide, ndikuyamba kuseseleka mitunda. Ndikulekana ndi msewu tsopano. Sindikudziwa kuti ndiyenda bwanji. Uzingothamanga uzibwera cha kumusi kuno. tandiuze malo amene uli ndili mbali ya kwa Kachepa pazinjapo mbali yakumanzere upeza brifkesi uike mmenemo ndalamazo panga zimene ndakuuzazo mwachangu

andege mukuyenera kunyamuka mupite mbali ya kwa Kabayi komweko ndalamazo zaponyedwa m'madzi muzilowera chakunyenyezi kumusiko

Dr. Sachepa alipo! ngakhale ndingakumane ndi zoopsa bwanji koma sindikuchita mantha ngati anthu ena inu ine thandizo langa ndi lopezekeratu ndimadalira dr sachepa olo mikango ingavute bwanji ukunama ukunama ukunama umasewera phwanga ukabwerezeso kachikena ine zintchito zanga sizikuyima ndipo sindikuopa munthu wina aliyense Thandizo ndilopezekeratu kwa Dr Sachepa ndikunena Dr Sachepa ali pano kufuna kuthana ndi mavuto amene mukukumana nawo amalawi akudyerani akunamizani kuti muchita bwino musavutike Dr Sachepa amapereka mwezi umodzi kwa munthu wina aliyense amene akufuna chuma kodi fana Dr Sachepa amathandiza chani ndi chani kuchosa ufiti kubwezeretsa chikondi muitano wa pabanja kaya m'bale wanu anapita kutali amamuyitana mmankhwala ndi kubwerako kusafusiridwa kaya anyamata ambiri mmafunsira koma akazi amangokana bwerani kwa dokota sachepa azakuthandizeni kaya munthu subereka dokota sachepa amakwanisa zonsezo amathana ndi chindoko mabomu kansa bp shuga ndi matenda osiyanasiyana kupatulapo edzi Dr. Sachepa akuthana ndi matenda onsewo kupatulapo HIV. Komano fana ndiye kuti zokhuza chuma Dr. Sachepa sathandiza? Tifotokozere zambiri. Tikufuna tiziwe kaya. Dr. Sachepa ndi chani chomwe asakuziwa? Nkhani zokhuza chuma, iwo nde muwayike pa nambala 1. Ndi ndani amene asakuziwa kuti Dr. Sachepa akuthandiza anthu m'Malawi muno nkhani zokhuza chuma? Ambiri amene mukuwaonawa musaone chonchi a Malawi. anapita kwa dokota sachepa kukatenga chitumwa chawo chokawa ndalama amapezeka ndi njoka amapezeka ndi abathwa ndi zina zambiri zogwiritsa ntchito m'masenga zimene zimakatenga ndalama kwa munthu ndi katundu osiyanasiyana amene muli ndi mavuto lero musavutike dokota sachepa amapereka mwezi umodzi kwa munthu wina aliyense amene akufuna chuma akampasa mankhwala iwo dokota sachepa amamuwuza kuti ngati zingakuvute udzabwerenso kwa ine ndipo ndalama yako ndidzabweza dr sachepa simuzamvera mbiri kuti anadyerapo wina aliyense ndipo iwowo ali pano kufuna kuthana ndi mavuto ena aliwonse amene mukukumana nawo tikunena nkhani za chuma a malawi ambiri inutu tikudziwa kuti mwadyeredwa asing'anga ambiri akunamizani kuti muchita bwino koma sizikuyenda ndikuziwa ndithu kuti pali anthu ena mwa iwo amene adyeredwapo ndalama zochuluka kwambiri koma zikulephereka kuti achite bwino asing'anga kumalawi kuno angochulutsa bodza kungofuna ndalama yanu kuti ayigwiritse ntchito pa nyumba pawo asing'anga ena musaone chonchi musaone chonchi amalawi achinyamatawo akudyerani ndalama zanu Ine ndimadabwatu wina aliyense angoti ndine sing'anga ndine sing'anga kumangozionetsa pa tv tandifotokozereni zambiri za asing'anga amenewo ine sindili pano kukamba za munthu wina ndabwerera za dr sachepa amalawi ndikudziwa kuti mwayesayesa mwa asing'anga ambiri muyeseni munthu uyu ndikuti uyu ndi akamuna kumathero kwa chilichonse amalawi muyeseni sizikanika simudzamva kuti wadyera munthu wina ake ndalama akulira kapena kudandaula sasangalatsidwa iwo zawo ndi zachete ndikuti zachete sindikufuna kutaya nthawi tangotipatsa nambala yawo tikufuna tiyayimbire pompano pompano mwina andithandize mavuto amene ndakumana nawo pa nthawi imeneyi Dr Sachepa akupezeka madera awa Lilongwe, Blantyre, Mzuzu, foni namba 0884412626 ndikuti 0884412626 so mukatero mwapeza dr sachepa iyi ndayimbira pompano pompano olo inenso ndikufuna ndiwayimbire mwina andithandize mavuto amene ndikukumana nawo Eh, umphawi wanditopesa kwabasi asa ndikufuna nditachita bwino ine ndikuyendera mwina kabenzi kapena chani eyi zinthu zambiri zomwe ndikufuna kuti dr sachepa andithandize mavuto ngati amenewo tiyeko tiwayimbire ena nonsenu ndi manyaka ongofuna kudyera anthu